takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero The DC president wanu wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi kuwalankhulira amalawi mopanda mantha mosanyumusidwa ine ndimangoima pa chilungamo ndipo zili ndiwe chikakupweteke chinthucho kapena chisakakupweteke ukakondwere nacho kapena usakakondwere nacho ukakwiye kapena usakakwiye koma ine ndizangoima pa chilungamo ndipo sindimaopa wina aliyense olo kumangidwa ndikhoza kumangidwa bola ndingonena chilungamocho Ndiuchisiru weniweni kumachizemba chilungamo ndikumanena boza koma ukudziwa kuti chilungamo ndi ichi. Lero tiunikira kwambiri za chikhalidwe cha malemu Saulos Chilima amene anali ozichepesa kwambiri, a living example, munthu okonda dziko lake, zimene zikulephereka kwambiri kwa atsogoleri amene alipo lerowa ndi cholinga kuti aombole a Malawi, ndi cholinga kuti aphule a Malawi mu ng'anjo ya moto. Nkhani yanga lero yaikulu kwambiri ndi kuchita reflect moyo wa Saulos Chilima. Munthu anali odzichepetsa, munthu anali ololera, okonda dziko lake, zimene mwa atsogoleri ambiri mulibemo. Ndamva chisoni kwambiri ndi mmene dziko lili kuyendera, kuona mmene mcp yaonongera dziko lino. Ndikamaganizira mbuyomo mmene zinalili, Saulos Chilima anali vice president wa dziko. Anali ndi ufulu wokula mtima mmene akanakulira mtima. Koma anayang'ana the bigger picture. mmene anthu akuvutikira saulosi analolera kuzichepesa kukakhalanso vice president wa chakwera lero ndi uyu anamwalira mosaziwika bwino ndizomvesa chisoni kunena kuti leroli tili ndi so energetic people the likes of uh, uh, daliso kabambe likes of nankhumwa a Mwenefumbo, eh, a, a ujeni awa a, a Michael Usi a Mai Joyce Banda amenetu ndikuwaona kuti awawa ndi so energetic a, a ujeni awa a Atupele Muluzi you mean anthu inuyo mukulephera kukhala pamodzi mukulephera kugwirira ntchito limodzi ndikuliwombola dziko ili Talioneni mmene dziko ili mmene likuboilira. Inu zoona ana ang'onoang'ono ngati inuyo mukulephera ndithu kulikonda dziko lanu mmene analikondera malemu Saulos Chilima? And sindikudziwa kuti kodi inu anthu inuyo mwachita kupepetulidwa? In 2019, 2020 anthu anachita team up zipani 9 against dpp lero mukulephera kuti zipani zosusa muchite team up against mcp kaya mwachita kulozedwa kaya mwachita kupepetulidwa kaya ndi nkhani ya greed kaya ndi nkhani ya chani koma ziko ili ndikuuzeni ziko ili likuyaka ziko ili silili bwino anthu mukamanena kuti mfuna mukasogolere mwa- mwasogolere amalawi amalawi ache andani amalawi ake andani you are failing to, to, to come together inu zoona Hmm? a dalitso kabambe kumene kuja kuli anthu anzeru okhaokha dalitso kabambe ujeni atupere muluzi with his experience nankhumwa because don't rule that one nankhumwa uja musamuchite rule out ali ndi anthu ache amene iyu ujeni uh, u- u- Mai Jo- Jo- joyce banda ali ndi anthu ake amene iyi ujeni mwenifumbo iye ali ndi anthu ache uyuyu akutchedwa michael usi pakali panopa ndi akukondedwa kopsa chifukwa akungoyima pa chilungamo kumangong'alura dziko lonse pakali pano pa likumukonda michael usi ndi atsogoleri osiyanasiyana amuzipani achina chihana inuyo anyamata inu zoona you can't come together ndikuliwombola zikoli what is the problem koma mukanaziwa mmene anthu akuvutikira kumizi sibwenzi pano mukupanga zimenezi ana inu mukanadziwa mavuto amene ali mmalawi muno sibwenzi pano mukupanga zimenezi mukana mukanalikonda zikoli for the sake of the poor people those that live be, below the poverty line mukanagwirizana deliberately koma ayi ayi ndithu aliyense ali kakakakakaka atupere muluzi zoona you want to go alone eh? michael usi zoona kulankhula kumeneko mukulankhula za nzeruko you can't team up with your friends eh? olo mwinanso zoganiza kuti am- mwinanso ndibwerere ku utm kokuja ndikapange nawo merger you can't think of that eh? amayi joyce banda nde ukamamvera malankhulidwe ma, ma, malankhulidwe awo amachita kumveka kuti no she is ready anytime you can't come together mmene wapangira ngati chihana ujayo kukagwira ntchito ndi a dpp you can't do that eh? anankhumwa you are so loved so energetic you can't think of that mukupanga chani anthu inu osatenga mtima wa saulosi chilima kapena malemu sidik mia anali anthu ozichepesa okonda dziko dziko ilili tikati atsogoleri atsogoleri ndi amene akuyenera kuwakonda anthu awo tsopano ngati simukhala pamodzi anthu amene mukufuna muzikawatsogolerawo ndiye ndi ati ndizomvetsa chisoni pamene malawi wayakira leroli and makamaka vi- a- achinyamata mwina ife tadyako ma christmas koma ana ang'ono ang'ono muziwayang'ana ana anuwo mmakomomo kuti kodi ife titamwalira leroli mmene akuzunzira chakwerayi ana awo azapanga bwanji you can't do that you can't think of the future ndikukudandaulani kwambiri atupere muluzi ndikukudandaulani kwambiri anankhumwa ndikukudandaulani kwambiri amayi kolousi Ndikukudandaulani kwambiri amayi Joyce. Ndikukudandaulani kwambiri amwene Fumbo. Ndikudandaula nonse atsogoleri otsutsa kuti nthawi ija inalipo nthawi imene anthu ankayitenga dpp kuti isan, isa, isabwerenso m'boma, isadzalamulirenso. Munachita team up. What is the problem now? nanga inu a dpp mukupangapo chani lero ndizi ma, ma constituencies ambiri simunachite field ma candidate and mwina mu munali mikangano okhaokha and sindikudziwa kuti inu a dpp akukulozani ni ndani mukupita kumakapanga kampeni ku southern region eastern region mu- simukupita pa central region eh? munthu sumathamangisa gwape wokuphaipha umathamangisa gwape amene a- ali wamoyo kuti mukamugwire mumphe nanga kumpoto mupitako liti a dpp mupitako liti kumpotoko inu a dpp kumpoto mupitako liti president uh, uh, professor arthur peter mutharika akufunidwa kumpotoko akufunidwa pakati misonkhano mungopanga kumwera munthu sumapha gwape okuphaipha gwape umapha amene ali wamoyo masiku akucheperani panopa ndi 32 days remaining when are you going to invade the central region amene amachita to invade central region ana- analitu ujeni uyu uyu amamutitani ganga, gangata mumamuziwanso bwinobwino sinambe nakumana naye gangata ndi amene amachita invade central region akakhala daliso kabambe nde chikuyenda pena paliponse chidalisocho chikuyenda kwabasi koma ndithu are, are you going to win you guys mukamapanga zimenezizi are you going to win muombola amalawi amene akuzunzika amene fetereza fetereza wadula kwambiri 180 amene amene su- thumba la simenti lafika lafika pa 50000 chimanga chafika 80000 ana akuzunzika ana akulephera sukulu mu- muombola amalawi osakhala ndi mtima ngati wa saulos chilima bwanji ozichepesa ah, tizamulira saulos chilima mpaka mpaka saulos anali ozichepesa kwambiri bon kalindo the dc mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi